wawa azifumu wawa azifumu lero ndabwera ndi nkhani nkhani yake ndokhuzana ndi adawa adawawa nda ku malawi sindaonesa nkhope yawo ndi mkaziyo mkaziyo ndimuonesa nkhope yake mkaziyo ndi wa dziko la south africa anthuwa anali pa chibwenzi ndipo akhala ali pa ubwenzi wawo kwa dzaka ziwiri ndiye kwapezeka zokuti mu december mu mkazi wapanga post pa facebook adawa samadziwa zoti mkaziyo ndodwala aids ndipo akhala akugonana naye mkaziyo plain plain opanda condom mu zaka ziwiri zimenezi ndiye ataona post imeneyi mtima sanaupeze chifukwa choti adawa ndi osadwala aids nde ananditumizira voice note anandiimbira phone sinayankhe nali busy ananditumizira voice note voice note yake ndi imeneyi
mfumu wawa amwene ineyo ndimapanga chibwezi ndi mkazi wina wake mm. pano tikutha zaka ziwiri tili limodzi ndiye lero linda kuona pa facebook wapanga post kuti 5 years living with the hiv eish amwene ine sindi sindimaziwa kuti mkazi mkazi ali ndi edzi komanso ndinkangogonana naye opanda chani opanda zishango ndingoti opanda kondomu chifukwa mm. Ndinkawona ngati ndi wabwinobwino after ndowoneka bwino eish apa sindikuziwa kuti nditani thandizeni nzeru please.
Kupempha chiganizo then ndangowalimbikitsa amwene nanunso pita mukayezese ngati mulibe its fine ngati muli nako basi muzingomwa mankhwalawo nanga mutani lero nde ndikufuna ndiphunzitseko achinyamata kuchokera pa nkhani imeneyi achinyamata ambiri mumati mukafika mu south africa mumamba kupanga chibwezi ndi azikazi aku south Africa simumakayezetsa aa simmagula hiv test strip kuti muziyeze nokha aa mumangoambopanga nawo chibwezi choti muziwe ndi chakuti 95% ya anthu mu dziko la south Africa ndiyodwala aids 5% ndi abwinobwino mu 100% imeneyi 95 ndiyodwala 5% ndi abwinobwino. Ndiye anthuwa matenda a aids amatenga ngati BP, malungo, si matenda oopsa kwambiri kwa iwowa, koma kwa ife ndi matenda oopsa kwambiri chifukwa chakuti zakudya zimene timadya sizimagwirizana ndi matenda a aids pamene iwowa zakudya zimene amadya zimagwirizana ndi matenda a aids. muzooneka amaoneka bwino amawala chanchani chisanzo muone mkaziyo mapicture ake apoyamba check before this is after apa ndi poyamba mkaziyo apa ali ndi edzi mwaona mmene aonekera aoneka bwino kwambiri ndiye mnyamata ukakumana ndi mkazi ngati ameneyo umangomutenga basi kuyamba panga naye chibwezi osayezesa ayi ndi akuluakulu mumakhala mukupanga mistake chonde akuluakulu mukapeza mkazi kaya ndioneka bwino kaya ndiosaneka bwino ngati mukudziwa zoti mwapeza mkazi mu dziko la south africa kayezeseni magazi anu kapena kaguleni hiv test strip amagulisa mu pharmacy ina iliyonse ni 150 100 rand ndizotchipa kwambiri muziyeza nokha osapanga mistake imene wapanga mkuluyo chonde akuluakulu kumasamala za moyo wanu chifukwa chakuti mukatenga edzi choti mudziwe ndi ichi mu dziko la south africa simungalandire ma arv ndiwe mfolena sangakupatse ma arv ndiye ma arv azichoka ku malawi uko ndi abansi kubwera kuno kudzakupatsa ma arv imene ili process apo bi ungathe kungobwerera kupita ku dziko la kwanu ku malawi uko kumakakhala chifukwa choti kumeneko ndi kumene ungathe kupeza chithandizo cha ma arv mutenge edzi nde upite ku Malawi abale sukalimba sukaphupha chifukwa cha zinthu zimene timadya sizimagwirizana ndi matenda amenewa ukawonda izi masaya akatutuma ndi akuluakulu osamapanga ma mistake amenewa mukakumana ndi mkazi yezetsani It's fine nonse muli bwinobwino yambani kupanga chibwezi koma munthu osamukhulupirira abale osamukhulupirira munthu kungomuona koka kumkhulupirira ha amene ali ndi abobo akuluakulu mupanga mistake muzadandaula pamawa ndi akuluakulu nkhani imene ndabwera nayo lero ndi imeneyi osayiwala kupanga subscribe channel ine adawa anandipatsanso okay yopanga video pa nkhani imeneyi Ndithokozeso kwa aDawa pondipasa okey kupanga video kuti ndithenso kuphunzitsa anthu ena ake. Zikomo m'bale.